aga m agbaba aga m agbaba n'ụlọ onye kpọrọ m ụgwọ ndị Mbaise sị ọ dịbeghị ịhụrụ gaa na-akpọ kịshị ahụ ehi gara faga faga akwọ bebis akwọ akara na-eshi mgbe anyị dị obere ka anyị na-agụ egwu aha mere nwa ebule akọ ji kpọ ụmụ ya jụọ ha sị ugboro ole ka ihe ga-eme ụnụ ụnụ amụrụ akọ ụfọdụ asị o mee ugboro abụọ na ha ga-amụ akọ ụfọdụ asị o mee ofu ugboro ha mụrụ akọ otu n'ime ụmụ ya asị ha asị ya na o nweghị nke ga-eme ya na nke aha mere ndị ọzọ ka ya ga-eji wee mụrụ akọ a sị nwatakịrị laa na chịkachịka mmiri ọ sị mgbe idiga mmiri pụrụ igida mmiri ahụ apụọ makachia ya ahụ mgbe aha ndị Igbo na-atụ ilu sị a sị otoro gbagbuo onye ugwu ọ sị ka ya fụ n'anya imerime ndị mmadụ nwere ike iche na ọ bụ sọ ndị ugwu ụfọdụ ndị Igbo taa dịka e jiri ọbara ndị ugwu wee tụọ ime ha mgbe ụfọdụ si asịkwa ha otoro gbagbuo onye ugwu ha nwa asịkwa ka ha fụ n'anya ha chefuo na ihe okenye nọdụrụ ala wee fụ nwatakịrị nọ n'elu ọjị ọ ma afụ ya onye buru mmadụ ụzọ baa ọhịa ka ya ọhịa ama onye buru mmadụ ụzọ laba ụra na-ebu ya ụzọ afụ ndị mmụọ onye nọ mmadụ nso na-anụ isisi ọnụ ya agwago m ụnụ na onye chọrọ ịjụ ajụjụ ala jụọ ya ewi maka na ewi tụwara ala wee fụ ndị mmụọ onye chọrọ ịma ijiji anya pịara ya chọba nwaanyị na-ere ogiri maka o nwebeghị ụdịrị ijiji nwaanyị ahụ na-afụbeghị mgbe ụfọdụ a na-agwa ndị mmadụ ihe ha chee ma ọ bụ e kwuo ya ka ọ bụrụ okwu nwanne anyị nwoke aha gụrụ egwu sị ebe shiga shiga ohoho ebe shiga shiga ohoho ọwa ebe ahụ shiga shiga bụ ihe bụ ebe na-atọ m ụtọ ihe na-enye m obi ụtọ n'egwu ya aha bụ ebe ahụ ọ sị a gbapụrụ ajọ mmadụ a gbakwuru ajọ mmụọ tata imerime n'ime ụmụ afọ Igbo na-afụ ndị Igbo dịka ndị ọjọọ ka ha gbapụrụ ndị Igbo ka ha hapụ ndị Igbo ka ha ree ndị Igbo ka ha dịnyere ndị Igbo azụ ha mezie ya ha gaa na mpaghara Benin gaa dịra ndị Benin amaghị na ihe ha mega bụ gịnị ịgbapụrụ ajọ mmadụ gbakwuru ajọ mmụọ onye Ngwa sị kama onye ama ga-eri dozie onye ụlọ rie gbajaa mana ụfọdụ ndị Igbo taa bụ ọka mma n'ama tata ihe a m na-adị agwa ụnụ imerime n'ime ha ga-eji anya ha wee na-afụ ya ugbu a m na-adị agwa ụnụ na ihe ọ sọrọ gị meere nwa enyi gị nwaanyị o nweghị ike ịkpọ gị nna ya ihe ọ sọrọ gị meere ọgọ gị nwoke onye igwe ọ ghaghị ịbụrọ gị ike ma ya laba unu ga-afụ ya taa em ọ bụ etu a ka m sị imi dịba ndị na-akpụ anwụrụ ọkwa ndị Igbo na-asị ọnụ kọrọ ogiri ọnụ ga-emecha rụrụ ogiri rachaa ndị ahụ na-akọtọ ndị Igbo ndị ahụ na-ere ndị Igbo ndị ahụ na-emebi aha ndị Igbo ebe ha chọga ihe ha ga-arachata wee tinye n'ọnụ ọ gbajuo dọrọ ha ga-ama na onweghị ebe dị ka ụlọ no place like home ihe mmadụ ka ya afọ eju ọ nwere imerime ndị ahụ jiri ndị Igbo were aha ndị Igbo kọọ futubọọlụ ụfọdụ ihe ndị ha na-agabiga taa nwere ike imezi ndị mmadụ a na-asị nke a bụ testing the microphone ọ dịbeghị ụnụ hụrụ nke a ka bụ mmalite a ga-eshi ụnụ ọnụ n'ala ọkwa ụnụ sị ala Igbo adịghị mma na ọ wụ ama ka ụnụ mma a na-agwakwanụ ụnụ sị jụọnụ ese jụọ ese bụ aha mmadụ mgbe ahụ m ga-apụta m na-agwa ụnụ na n'obodo a bụ naijiria na a kpọrọ ndị igbo ụgwụ nkịta kpọrọ nsị ehi m na-ekwu ya bụ ụfọdụ imerime n'ime ụnụ eche na m na-eme nkọ iri ụfọdụ ga-aga na comment section ga na-agụ ọnụ mmiri ọbụladị nke m mere na ụbọchị ole gara aga o nwere ọbụladị ndị okenye m chere ma ha ma ihe ma ndị nne mmadụ o nwere otu onye nke nne mmadụ kpọrọ n'ekwentị gị fụ ihe si ya n'ọnụ pụta m ajụọ onwe m sị heu onye a ugbu a e sitere na nwata zụgide ya zụruo ya etu a ọ haruokwa etu ọ ha ọ maghị ihe ihe a ndị bekee na-akpọ gullibility nke onye a rụrụ ụlọ na ime ya biri ebiri cheta na ndị Igbo sị a gwakata ntị ntị anụghị e gburu isi ya na ntị esoro ijiji na-ana anụ ntị na-eso ozu ala n'inyi taa taa imerime ma ọ bụ ụfọdụ ihe ndị m ga-egosi ụnụ ebe a ga-eme ka ụnụ mara na ihe a m nọ na-ekwu kemgbe ebe ahụ nwatakịrị na-ebe akwa atụ aka ma nne ya anọghị ya nna ya nọ ya ma nne ya na nna ya anọghị ebe ahụ o nwere otu onye ọ ma banyere ebe ahụ nwanne m nwoke Pascal Dozie chief priest nde chi ma agbara chief priest bụnụ eze mmụọ mana ọ dịzị ka mmụọ ndị nke a na-ejere gị ije maọbụ mmụọ na-agwa gị okwu ọ dị ka ha akọwachara gị ihe ọfụma maka mgbe a nọ na-agwa gị ya ọ na-efe gị efe na ntị mgbe anyị nọ na-agwa gị ya na ị fụrụ ndị ala a bụ ndị yoruba ihe ha na-eme bụ ha gbuo kpoi n'ime ọhịa ha pụta n'ụzọ jụba onye gburu ọ hanwa bụ ndị a m na-akpọ soro mmụọ gbuo soro mmadụ kwaa mgbe anyị nọ na-akwado eh, na ị chọrọ iburu business gị bịaba Lagos na ala Igbo adịghị mma na ọ bụ Lagos bụ ala eze eluigwe ebe ahụ ka business gị ga-aflourish ekwuru m ekwu mgbe ahụ ọ karịbanye dị ka 3 or 4 episodes m tinyere ọnụ n'okwu banyere njem ahụ ị na-aga taata ọkwa ị fụgo ihe ihe nyụrụ ka ada abụ ya aga Lagos state government ha atụpenyere gị azụ ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mme ugbu a were ụtụtụ a chọba ewu ojii tupu chi ejie maka a gwara gị agwa mgbe ahụ a gwara gị agwa sị jụọ ndị bi na Lagos jụọ ndị mega business na Lagos sị kedụ ka ahụ dị ha ọ ya bụ ihe a mm, nkapịa nọ na-ekwu na onye sị ọrịa ya rịachara dị ndụ wee shi ushi na ọ bụghị nnukwu ọrịa onye ahụ gaa jụọ atanị fụrụ ya ọkụ etu anya dị ya ị kara ịga gaa jụọ ndị nọ na Lagos emega business kedu ka ahụ dị ụnụ tupu gị eburu business nke gị wee bịawa Lagos ugbu a ọkwa ụnụ na-afụ ya nke a bụ ihe i kwu mgbe ị chọrọ ibute business gị na Lagos lekwa ya ọ ihe shi gị n'ọnụ pụta ka ọ dị ugbu a lekwa ihe ị na-agabiga na Lagos ị nụ bụ ebe dị safe agwara m ụnụ na ufu fụrụ ebe a na-abọ ọkụkọ ya na-aṅụrị ọ maghị na aka e ji bọọ ọkụkọ ka a ga-eji wee bọọ ya taata o nwekwuru ụmụ ihe ole ma ole m ga-egosi ụnụ ka ụnụ jikwa anya ụnụ wee fụrụ ihe a na-adị agwa ụnụ na obodo a bụ naijiria ndị igbo esoghị na ya ụnụ eche ma ọ bụ asị mana ọ bụ ihe ndị a niile bụ onye ihe onye ndu Nnamdi Kanu fụchara na were ụtụtụ na-eti mkpu n'oke olu dịka John the Baptist ụfọdụ ndị Igbo asị o nweghị ike ịdị ndụ wee mee mana o ruo na nke ndị ebe nị bụ ndị sị na ọ bụ ha nwe obodo bụ Naijiria ihe ọbụla i mere ha edifendọ ndị nke ha ihe ọbụla i mere ha ekwechiri lewe ihe si n'ọnụ mmadụ dịka El-Rufai wee pụta lee na ihe si ya n'ọnụ pụta ọkwa ụnụ afụla ya ndị a bụ ndị ọnụ na-eru n'okwu na mpaghara ndị ugwu mana o ruo na ya metụra ndị Igbo ndị ọnụ na-eru n'okwu asị jide Nnamdi Kanu gbuo ya mana a bịa na ihe a niile na-ewute ụnụ na ihe Nnamdi Kanu na-ekwu ihe niile ọ na-eti mkpu ya imerime n'ime ụnụ achọghị ikwenye n'ime ya nna ya ukwu mgbe ọ dị ndụ ekwu okwu o kwu sị ọ bụrụ na gị sị na ihe ọ na-ekwu na o nweghị ihe dị n'ime ya na ụnụ nwalee ya jirinụ referendum were nwalee ya lekwa mgbe nna ya ukwu Amaechi kwuru ya ihe o kwuru unu omenene ya kama ihe unu ga-eme taa bụ jichie ya kpachie ya ekwu elu kwu ala unu akpa ekwe nkụ denwe ya ebe ahụ federal gọọmenti naijiria ma na-achọ udo n'obodo bụ naijiria lekwa ihe mmadụ dịka Sowore kwuru banyere ọnọdụ unu chọgara naijiria megburu achara bugide elu achara lee nwa amadi na-enweghị ihe o mere na-abụghị na ọ sị ọ bụrụ na ụnụ achọghị ka anyị nọrọ hapụnụ anyị ka anyị laa ụnụ ewere ya kpachie lekwa ihe Sowore kwuru
we cannot talk about resolving our problems in Nigeria without talking about the impunity that put people like Nnamdi Kanu in jail perpetually. Because why? Like everybody else, he was tired of Nigeria. There's nobody who is not tired of this Nigeria. Yes. emechana m gwa ụnụ na ndị niile ụnụ fụga bụ ndị politishans n'obodo a bụ naijiria na onweghị onye n'ime ha na-eche ihe bara uru nyere onye ọbụla bụ onye obodo naijiria ihe ha na-eche dịka m na-agwa ụnụ bụ next election onweghị ihe gbasara ha na next generation lewe ihe mmadụ dịka ma ọ bụ ihe asị mmadụ dịka Fayose Ayo Fayose kwuru nyere onye ndu Nnamdi Kanu ama m ihe nyere ya ụdị echiche ma a bụrụ na o kwuru ihe dị etu a ikwu ụdị ihe a lee ihe si ya n'ọnụ wee pụta mana otu ihe na-edoghị ya anya bụ na mmụọ na-eri asaa enye ya asatọ ya ajụ ya chefuo na nwa amadi a bụ onye ndu Nnamdi Kanu na nwoke dị asaa na ọ dị iri na onweghị ọdịga onye okwu gwakwana okwu ya sị mere ya nke a mere ya nke a chee na ọ bụ South East politicians chee na ọ bụ eh, South East governors ndị ọ ga-abụ atụpụ ihe obere ihe ha ekwugharị ọnụ chee na ọ bụ South East senators ndị ọ ga-abụ ekwe ha nkwa ma chief whip ma deputy senate president ma deputy speaker ha ekwuo ihe a sị sị ekwule ekwu lee ihe Nnamdi Kanu kwuru lee ụdị mkpebi o nwere There are people who are incorruptible. Incorruptible, I said. There is nothing that moves them. I have come to this earth to do one thing and one thing alone, is to fight and get Biafra.

ndị iro gị cheta gị onweghị level ha na-agaghị aga iji memila gị belụsọ ma aka chukwu ọ dị na ndụ gị etu ọ dị na ahụ onye ndu Nnamdi Kanu taa lekirinụ ihe otu onye ọkaikpe ndị na-ekwuchite ọnụ ya bụ Maxwell leenụ ihe o kwuru lee ihe ọ fụrụ maka na agwara m ụnụ na ọ bụ onye ọzọ amaghị ọrịa ime ahụ onye utu dị mma amaghị ihe onye ibi na-afụ geenụ ihe Maxwell gabigara ma etu o si mefu maka na na-agwa ụnụ na vum ka mma kara statement okenye na-eji nganga agbara ehi ọsọ mana okike abịama ga na-edu gị ọpụpụ gị na mbata gị na-echekwa onye ndu kiriekene ihe a Well, I just uh, came back from uh, DSS now. I went to visit uh,

ọkwa ụnụ afụgo ihe ndị egosipụtara ihe niile ndị egosipụtara na ebe a ugbu a ụnụ jiri anya ụnụ wee fụ o nwere ihe dị na mgbagha dị n'ime ya o nwere nke ụnụ ga-ekiricha ugbu a ka a na-ekwukwa na anyị niile nọ n'obodo a bụ otu obodo na ndị Igbo so n'obodo a bụ Naijiria nsogbu adịghị otu ihe m maara bụ ị fụrụ onye ndu Nnamdi Kanu ihe ọ sọrọ unu meenụ na ndụ ya unu ga-emegide tie aka n'ala ihe mega south east politicians na south east governors bụ ihe a ndị Igbo na-asị nwatakịrị kpakarị ibe ya na nkụ a sị na ọ kpara n'ajọ ọhịa imerime n'ime ụnụ jere akwụkwọ imerime n'ime ụnụ gụrụ n'obodo oyibo ma chetanụ na onye nwere edukeshọn ma o nweghị eduka uche ihe o nwere wụ eduka efu edukeshọn ya bụ ihe furu ọhịa ọ wụ eduka uche ka onye mara ihe ji eme ihe ndị niile ụnụ na-afụ na o nweghị ihe ha ma nwere ike ha agaghị ụlọ akwụkwọ ha enweghị edukeshọn ma ị fụrụ eduka uche ha nwere ya karịa South East politicians jikwana ya na-eri ndị Igbo ọrụ jikwana ya na-eme ma ụnụ ma edukeshọn ụnụ ụnụ adịzie ka ndị ya azụ efe na-eme ụnụ onye ewu aga m atụfu oge na nke taa ịbịa metụ aka na ihe banyere ọgwọ nnụ ọrịa ya bụ Jigsimur na-agwa ụnụ na onye ahụ sị o nwere ọrịa na-anaghị agwọ agwọ ọ bụ ebe onye gadebere ka ọ madebere ọ bụrụ na gị were ọgwụ a lee ọrịa ahụ ọ laghị gị amarazi na ọrịa ahụ enweghị ọgwụgwọ cheta na agwakwala m ụnụ na ụnụ ma na ihe gawa agawa etu a ndị iro maọbụ ndị ọjọọ e, abịa tinye agwara agwa n'elu ya agwagokwa m ụnụ na akụrụ akụ ọgwụ a anọrọgo n'ime ahịa o nwere otu nwanne m nwoke si obodo oyibo o nwere ebe ọ gara ekene dịrịkwa chineke na o mere etu ahụ o jiri eduka uche ya wee mee ihe ọ sị ya banyere na african market ebe a na-ere ihe e, wee fụ ọgwụ aha ya welite ya were ekwentị ya sechaa ya zitara m ya sị m nenekene ma ihe a ọ bụ ezigbo ya ma ọ bụ akụrụ akụ m enenecha ya see kwanụ nke nọ ebe a zigara ya sị ya ngwa tụlekene ha abụọ ugbu a gị tụlecha gị amarazie ji ga n'ubi na nke ga n'ọba ka ọ tụlechara ha naabọ ngwa ngwa ka ọ sịrị m zite akara ụlọ akụ gị biko ka m zibatara gị ego i wetara m ya ọnụ ego a kpọkwara ya na nke ahụ otu ololo a na-eji egote ololo ise ebe a mgbe a gwara gị na ihe bụ 75 dọla mana ololo ise nga ama m na 75 dọla gotere ya nye gị chenji otu nwanne m nwoke nke ọzọ kpọrọ sitekwa na mba ofesi mgbe a gwara ya ego ole a na-ere ya na ego ole a ga-eji zitere ya ọ dịka ego a ga-eji zite ya ee ọ lalitụrụ elu ya atụlecha atụlecha ya sị nwanna na ọwa dị ndụ na-ekwu na ọ ya nwa dị ndụ adọlịga adọlịtaga ya bụ ego ka ya ji ya wee zụrụ ihe a lezie onwe ya anya na-achọghị ugbo a fụrọ ya na ndị na-amaghị ebe ya nọrọ dọlịa ihe a bụ ndị ga-eri ya ka ya rie ma ọ bụ lezie onwe ya anya dịkwanụ ndụ wee kpatazie ya bụ ego riekwanụ ya bụ ego ọ bụrụ gị dọlịcha ihe niile a na mba ofesi mụgide anya rụgide ọrụ ike rụchaa o ruzie mgbe ị ga-adị ndụ wee rie ihe na ị dọlịrị ọrịa nke ha abịaghị nke ha abịa ndị na-amaghị ihe ị dọlịrị abụrụ ndị ga-eri ya bụ ego ugbu ị ka na-enwetata onwe gị ka gbasitụrụ ike ihe ọ bụla ị ma sị gị ga-eme gị ga-akwụrụ chị were ya lezie onwe gị anya na a ghara ndụ kpaa akụ onye iro erie ya ọ dị mma o nwee ihe ị chọrọ ịma banyere ya bụ Jigsimur lekwa akara ekwentị n'ebe a zibatara m ozi na WhatsApp ya bụrụkwanụ ihe banyere em solar energy ka ị chọrọ ịfụ maọbụ ị chọrọ ikwu ịma maka ya maọbụ igoro tinye na be gị maọbụ ime ka ọkụ na-enwuru ndị nọ n'obodo ka a marakwanụ na mmadụ si n'obodo a wee pụta ị ga-afụkwa akara ekwentị ndị the destiny solar energy ihe ọ bụla ị chọrọ ka gị na ha karịa kpọọ akara ekwentị ha ga-agwa gị maka ya ebe a m nọ ugbu a ọkụ anụ dị na ogige ebe a m bi mana ị fụrụ na be m ọkụ nọ na-enwu n'ihi gịnị ndị destiny abịa chọọ be m mma ọkụ na-enwuzi anyụ anyụ ọ dị mma ka m si ebe a na-apụ ugbu a nwa afọ igbo ọbụla bụ nwa afọ igbo mara na ya ṅụrụ mmiri ara nne ya ṅụjuo ya afọ were na ihe onye ndu na-ekwu ndị ala obodo a bụ naijiria kpọrọ ndị igbo ụgwọ ndị igbo ụnụ akpọla onwe ụnụ ụgwọ were na ehihie chọba ewu ojii were na ụkwụ chọba ihe dabara na mmiri ka anyị rie na-adụdụ onwe anyị ọdụ ebe anyị si agaghị eji ya wee tụnyere ebe ahụ ị chere na ọ ya ka mma gị ruo ebe ahụ ọ gbajuo dọrọ ha egosi gị ka ị tọrọ bịa ti ekwuola m ka ọ ra m n'ọnụ ka ọ ya dịka enwe amaghị ya ka emesịa
ejirimara ndị Igbo